aw ni ɲankuma an lajɛbaga n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw bisimila korola tv kan aw ka bi kunnafoniya bakurubaw filɛ mali guvɛrɛnɛman bɛ ka cɛsiri cancer du sein ani cancer de col de l'utérus kɛlɛli la n'an bɔra yen nɔ an bɛna an da don mali kuranko la N'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ AES jamana bɛ ka kumaɲɔgɔnya dɔ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ u jamana saba kɔnɔna na mali burkina ani nizɛri n'an bɔra yen nɔ an bɛna taga se nizeriya jamana ma n'olu ye ataki dɔ sɔrɔ an bɛna an da don o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen siniwaw olu ka production de foie gras o bɛ ka taa ɲɛ hali bi u ka jamana kɔnɔ n'aw bɔra yen nɔ an bɛna na se faransi jamana ma nin wagati in na gɛlɛya caman bɛ u kan ka sababuya kɛ fintɛniko ye n'olu ka fintɛni bɛ ka taga fo 40 degrés fo ka taa se o ɲɛfɛ mettant en lumière une entreprise sérieuse, dynamique et engagée au service de la population, qui est Global Jari Service. An bɛna a daminɛ ni an ka kɛnɛyako ye gouvernement malien bɛ ka a ka lutte de cancer du sein et du col de l'utérus poursuit hali bi plan triennal dɔ sigilen bɛ sen kan n'o labanna yaasa ka se ka prévention renforcer dépistage précoce ani prise en charge des patients régionw na jamana kɔnɔ

Prière dɔw kɛra ka ɲɛsin bɛn basigi ani prospérité donko la jamana kɔnɔ autorité religieusew ye weleweli kɛ population ye ka se ka solidarité ani kelenya basigi cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛna na se an ka EDM ko ma n'o y'an ka kuranko ye mali jamana kɔnɔ mali ye 15 milliards de francs CFA de sɔrɔ pour que ka se ka projet de centrale hydraulique de kuruba ka se k'o accélérer cogoya min na n'o bɔra yen nɔ an bɛna se AES ma burkina faso mali ani niger espɛriw olu bɛ ka u ka travaux de renforcement dɔ poursuit yaasa ka se ka coopération renforcer u ka jamana saba in ni ɲɔgɔn cɛ ɛsko la federasiɔn u ka changement bɛ ka kɛ sécurité intégration économique ani libre circulation ma des personnes et des biens n'an bɔra yen an bɛ taa se Nizeriya jamana ma Nizeriya jamana kan ataki kura dɔ kɛra bi État du Plateau la n'o kɛra sababu ye ni mɔgɔ caman ni nin tora o ataki ko la otoritew bɛ ka resɛrisi caya yaasa ka se ka tɛgɛda kɛ nin ataki kɛbagaw kan n'an bɔra yen nɔ an bɛna taa se kunnafoniya ɛntɛrinasiyɔnali dɔw ma kunnafoniya ɛntɛrinasiyɔnali sini jamana kɔnɔ sini ka porodikisiyɔn de fuwagara o bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ o sɛkitɛri kɔnɔ jateminɛ caman y'a yira ko ni sini jamana n'u y'u cɛsiri u bɛ se ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ ka tɛmɛ faransi la ni faransi de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la nin wagatiya la k'a dɔn nin wagati la faransi bɛ ka kanikili belebeleba tarawɛrise n'o ye fɔriti salɛri ye faransi kɔnɔna fantan naani bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn ko nin fintɛni a bɛ ka kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ b'u ka aparitemaw to yen nɔ ka se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la Ɛkɔliden minnu bɛ faransi kɔnɔna na olu ka ɛriw falenna fo ka taa se dɔw ma n'olu kɛlen don k'u ka kuru yɛrɛ suspend o kɔfɛ u ka service sanitaire mobiliselen don hali bi yaasa ka se ka kisi kɛ surtout sijɛlakaw fanfɛ Ɛkisipɛriw ye welewele kɛ ko nin sanzeman kilimatiki in bɛ Erɔpu feere kama ma i k'a dɔn hali gidɔrɔn tigɛli o ka gɛlɛn yɔrɔ dɔw la k'a sababuya kɛ nin funteni ba in ye ani nin tile ye imidifikatɛri ani kilimatizɛriw olu si tɛ ka sɔrɔ bilen n'olu dɛsɛlen don ka tila k'olu piri caya faransi dugukolo kan Faransɛw yɛrɛ tun sigilen tɛ ni nin fintɛninba in ye nin wagatiya laban in kɔnɔna na nin tun ye an ka bi kunnafoni ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la an b'a fɔ aw k'aw sɔgɔlen to korola TV la yaasa kunnafoniya kana se ka tɛmɛ aw kan aw k'an bɛn